asị m gụọ ndị iberibe kịta a gụọ gị nọmba wan ị na-ezuzu ezuzu na-akpọpụ akpọpụ i nwekwughị uche i wee jee mee m adreesị mee m adreesị as native doctor i nwekwughị uche otu a ndị alternative doctor na-adị mkpụrụ maka gị rụwa native doctor egbu anyị nke enyi ure i nwe respect nye gị enyi ure ị naghị enyi ure nye nke ibi size 50 ọ dị ịbụọ a na-agwọ nke a na-agwọ nke a by then ọ bụ mmadụ ga-asị gị kpụọ afọ ọnụ a afụ m afọ ọnụ ya cheta ihu ma mmadụ moto gburu mgbe a otu a ka afọ ọnụ ya dị onye ọbụla na-ebe akwa ụmụnne m niile onye ọbụla na-ebe ma mụnwa bụ etu a ka afọ ọnụ ya dị e biko anyị na-ekene ezinụlọ a na ụdị pụrụ iche baịbụl mere ka anyị mara na ọ bụ na nwanne anyị na-eru uju sị anyị soro eru uju ọ bụ na ọ na-enwe obi aṅụrị sị anyị soro enwe aṅụrị mụ na ya ọ na-ekwo geeti ụlọ ụka maka ọ bụ na m na-eje ụka e wee yọcha m ihe a na-ayọcha ndị bịara ụka m were ego bịa na m ja-ewere m ụkwụ nazie ya ma afọ ego ọkada maọbụ keke m ji ana echikwa abịakwa m ọzọ m wee na-eche lee anya fụ na o nwere nwa m tolitegorenu na ọ dịka oribe na ugboro ndị na-abụ akpalata nchie m nait onye aghọrịrị ka a gbara ụmụnna ha n'ọha onye sị gị bịa chie nait sị ya ka cheregodo ka i chee ya eche ọ bụrụ na o nwego onye naịt ị fụrụ e degoro 90 years o wee nwụọ gwa m mmadụ na-abụ m ofu onye apụta ka a hapụ kọins ka anyị gụọ nootu ejere m ebe a na-eli onye naịt na ọsụmenyi wee sị ha hei ihe a dịkwa ka sikri sosaiti onye isi bu ụzọ tọọ ọnụ nebe m ụwaezuoke shepu ọnụ gị shepu kwa ọnụ gị sị ya sọrị na aka m jiri jide ọkụkọ bụrụ oshi na m arapụkwana ya m wee na-ekene ezinụlọ a na ụdị pụrụ iche a maara mbọsị m jere mepee restọrantị dis woman na ugwuagba by mgbuka mgbe e mechara nwanne ya nwa nwa ebe a ama m ebe eji m ụtụtụ nọgide ebe ahụ ruo 6 o'clock in the evening mgbe a kpọzịrị m na dis woman na-anwụ m sị aa gịnị ka o riri mana otu ọ bụla ọ dị amụọ mmadụ a na-enwe aṅụrị mmadụ nọkwara nwụọ a na-enwe aṅụrị o nwere onye agbagburu nwanne nya ahụ n'Imo steeti na ọ bụ only son ya bụ nwoke ya bụ nwaanyị ndị amị bata dọkpụrụ ya pụwa pụta n'iro gbagbuo ya ọ bụ edighị ya so chineke ihe a na-eme so asị m ka chineke nara mkpụrụ obi nwanne anyị nwaanyị a na ndokwa n'aha jizọs ọ bụrọ onye nwụrụ anwụ ka a na-ebere akwa ọ bụrọ onye nwụrụ anwụ ka a na-eriri arịrị na ọ ndị dị ndụ m wee na-ayọ chineke ka o mee amara ka ụmụaka bụ ndị ọ mụtara rapụ wee jebe ọ nwụchitego ọnwụ ụmụazị a ọnwụ nke ụmụazị a ka ọ nwụchitere o koro ha ncha wee nara m sị na chineke ga-eme amara na ụmụazị a ga-anọ n'okpuru ihe dị mma chineke debere ha last banye up to 100 years ihe m na-ayọ chineke bụ onye sọrọ ya ọ nwaa gbasara ụmụazị a ma na-eguzokwanị dịka onye nwere ọtọriti na mmụọ wee na mmadụ wee sị na nwoke nwaanyị ọbụla dị ndụ na-eku ume were mmiri na-eri nri na-akwọ aka na-asa ahụ na-asa akwa ya tamper n'ebe ụmụaka nọ n'ụdị n'ọnọdụ ka o megide ha ihe ọ bụla o mere n'isi ụmụaka must return back to him or her in Jesus name. ejere m Ogboko be Rochas one man ahụ goro moto bunata na disemba gosicha ụmụnne ya ọ marọ na ụmụnne ya nwere ihe ha na-ata amụrụ ya ụmụ ịnọ ka dis bọị mụtara ma akpọ ya bọị maka ụmụaka ka ọ bụ to me otu a ka ụmụaka ha the highest one there bụ about nine years o gosicha ụmụnne ya moto nata maka ọ na-anya trela buru moto pụọ pịarie ya with trela ahụ nwụọ pee ebunata ya mbọsị e bu ya nata Ogboko enwerọ m taim mana enwere m taim wepụtara m chansị jebe maka anyị na ya bi na striti amacharọ m dị bọị na ọ post ya ka m fụ wee mara ya m wee bata Ogboko ka e nie ya dị bọị ụmụnna ya jụ ka ụmụnne ya ndị nna ji ha ncha jụ na a ma-eli ya n'iru be ya e wee jee na kichin n'azụ ụlọ na-egwu ala wee jepụta ebe a na-egwu ala sị ya nke a bụkwa na gịnị nwunye ya nọrọ ebe ọ nọ si otu a sara m aka okwu okwu m sị ya na-eme na ya na ọ bụ uche adịghị kedu nke bụ ibi ili mbi ụlọ dị otu a n'azụ ụlọ n'ọnụ kichin se wee lụọ ọkwa mba na-achị n'olu n'olu m pụta nara DJ maikrofon kwụchie n'ọnụ geeti gbapụchi sị na ihe a karịa akwụrụ na geeti ahụ kwugide okwu kpegide ekpere kwugide okwu kpegide kpechaara chineke sị chukwu ama m na i ji nwayọ arụ ọrụ mana ka m kpọpụta ndị mmụọ ndị nọ n'ala ndị nọ na mmiri ndị anya ada afụ anya na ọ ha ga-eje ọgụ a n'ike na anyị chebe chineke ka o jee ọgụ ọ nwere ike o ruo 10 years mana ka m kpọpụta ndị a ka ha pụọ ozugbo n'iwe mbụ nye ndị nọ n'ala kwuo okwu kwuo okwu kwuchacha okwu wee aka n'akpa m wepụta ọjị jizie n'anyanwụ kwuo okwu cha waa ọjị ahụ ọ gbaa ise wụọ ya na geeti like this na two weeks nwanne nwanne the man ahụ nwụrụ ihe a si obodo oyibo nata kposa four vehicles na kọmpand ya na-ama ntara ọgụ ọsa a na-eni ozu ọ na-ama ntara ọgụ na biya ọ na-ama ntara ọgụ hmm, lee ya anya bupụ ihu mee ka m amara ibe m kwugide okwu ahụ kwụsịa sị ụmụnna ihe a m kwuru ka enye unu kwuru ụmụnna ada adịghị onwe ihe a kwuru m sị na ụfọdụ n'ime unu bụ ihe bụ this boy mana ị mara na okwu a m na-ekwu direct to you chere m nna ihu ebe ebe n'ebe m pakịrị chere m ebe a ka m were mụ ndị ha ma chineke nyere m nyocha anya anya ada nyocha anya anya akpọ m oyibo ewere mụ na gị hapụghị ebe ahụ nara Two weeks die. That man na nwe ntara ọgụ bụ isi ọfụ ozu ụzọ. Nwaanyị amara ihe m kwuru n'ọnụ geeti. Nwaanyị ezie nye chi ihe m kwuru n'ọnụ geeti. Nwaanyị gbadacha mkpu. Die somebody si anya zie m. Na ihe niile m kwuru na geeti na ya mara na o bidogo ọrụ. O bidoro na nke ahụ. Then the other one nke ọgụ ya tọrọ onye nke ahụ onwezi ihe ọ na-arụ chaa chaa chaa ọ na-ayọ nri m sị ya na ọ mbido na a ga-esokwa ya na ala otu esi esi ọga gị n'ala maka ejiri m iwe kwuo okwu so ndị Achina amaara m Achina gboo gboo Achina nche ụfọdụ ga-ajụ kedụ ka m siri mara nche ama m ama m ama m ejere m Nnewi wee sị ndị Nnewi ndị Otolo sị ha na o nwere ka ọ dị a sị na otoro gbagburu onye Otolo a na-asị jide mgbe ọ egbu ha m Naijiria dị mma ụnụ lee m anya n'iru unu afụ na iru m dị ka Naijiria iru Naijiria adịrọ mma iru m adịbụghị mma ebe m na-achị ọchị na ebe m na-ebe akwa the same shape ka ọ na-enye ejiri m onwe ihe njiri onwe m kpọrọ ihe m ma bụ na m agaghị anwụ at this age and aya m ara otu a nwụọ tupu ana m anwụ m eto ogologo maka m nwụọ kịta anwụchuru m anwụchu and akpati a ga-eji eli m adịghị maka ejego m market research jee ebe niile a na-ere akpati ozu afụrọ m size m ebe m fụrụ akpati ha ka m ọ bụrụ nke ụmụazị ụmụnna ndị Achịna anyị eji akpati ụmụazị ga-eli m

okwute ee okwute n'ihi ka ji ego a sị na ị natara n'ụlọ jee na i ji ezi ego nsogbu adị nsogbu adị onye ọrụ na-afụ bụ Pita bụ mụ na ya na-arụ job na Head Bridge ọ na-eso moto abịa mgbe ahụ nwanna ah, Chineke le ọkụ ọka nlere ofu nle anya sị na ọ na-adịkwa nka sorry ewena iwe ewena iwe ị ya awa mgbe m nọrọ enwere m ike si azụ ụlọ mee ka ana m anyụ mamịrị maka ọ ka m si ala ije ahụ okwute a so kịta ka ego pụtara n'ihe iberibe m ahụ ama na iberibe bụ ego

wee je bọpụta igbo dị igbo niile bọpụta igbo igbo tara nchara tụọ ha n'ọgbọ tụba ilu igbo tụba ndị ilu igbo ụmụ igbo nọ n'obodo ahụ wee nwapụta nke ego bịa n'ihu pụọ m ne ya anya mara na ọ wụ one dollar ọ bụrụ one one hundred dollar enu pụọ n'ihu ofu onye chịkọtara ọchị chịkọta ọchị wepụta nnukwu foonu o ji uwe ya esi kaadị ya were dị foonu ya foonu nọ up to 300,000

n'ife ka ọ fix efix mana ha maa na imi Chineke nyere m bụ follow come imi a Chineke nyere m bụ follow come kama m ga-ebu na ntị ka m buo n'imi ihe m na-anụ n'ọnụ ndị gboo bụ afụ dimkpa afụ ogbo ogwu imi ya just look at my face ka ị fụ ogbo ogwu imi nwa imi pịa m ọ na-agara ihe ọbọgwụ na anyị n'otule ọ na-esili mụ na gị na mkpụrụ ụra anyị nọrọ n'ofu room nọ na ofu bed ị nọkata n'ime abalị gị kụọ aka na arụ isi mkpụta ọnụ ọcha iru na arụ aja na pneumonia na-agwa na ịba arụ maka na ikuku na-esi n'imi na-apụ ọ karịrị ka AC but nke bụ eziokwu ka m na-agwa gị ụnụ ma na nwoke ọbụla na-anyụ mmamịrị jikwa ọfọ n'aka mana ọfọ ihe nwatakịrị nwere ike iji egwu egwu bụ ara nne ya ọ nọkata ọ tanye ya arụ ọ nọkata ọ dọnye ya mbọ ọ nọkata ọ dọnye ya ka catapult mana nwatakịrị enwe ike igwu egwu jee na yọrị yọrị nna obi ha aka ebe a aka ntị gụwa ebe agba akwa n'oge oge iri ọhụụ ama egwuregwu gee ntị ka m dropuoro unu okwu a tupu m apịachie nwoke ibe m elere m anya fụ na elderly men nọ ebe a mana ka m leakiere unu secret ọ bụ na nwunye gị bụ onye okwu na ụka na-enye gị nsogbu maka onye ọ bụla udo adịghị be ya na geeti ka ọ na-anọ eyiri efe nwoke ọ bụla udo na-adịghị be ya na geeti ka ọ na-anọ eyiri efe

nwaanyị ewe ekpesa na ịma na ụma mụrụ ndidi ịsa ya ya ya ya ya tam ọkọrọ nke kakakakaka tam ọkọrọ nke ahụ iwewegogogogo tam mere otu ị ga-esi ya ewini ya ị ma na ọ na-abụ anyị win ụmụ nwaanyị ha ebebe akwa crocodile tears ha ebebe akwa ha na-emegbu ha ebebe akwa ị na-emegbu ha ha ebebe akwa nke wee jekwa pet bịa nwanne m mụọ otu esi ebe akwa m wee bekwuona

ezigbo mmadụ afụrụ gị na mgbago ebe eze a na-echifu ibe ndị ihe aza ee ee height mụ na gị bụ ofu ee enweghị ihe dị iche ei ya kakwa bịa ya ọ bụkwa egwuregwu stop anya etikwa ọ dị nke ya gwara tọrọ

na biko soro ebe ị chọrọ te celebrity ọ dịghị easy i mecha ebe a tọrọ m ogo izu nke n'ụlọ kpokpo ji aja ka ọnwụ oke ikpo

ihe sọrọ gị mụta ịmụta nke ọjọọ otu ogu ka agbasara gị ọ bụ na otu ndị nwabụ obere nwa olulu ka dị osi dị ka so ụmụnna biko ihe ụzụ bịara ka ọ na-akpụ e kere ọrụ eke ihe m ketere bụ ịgwọ ndị mmadụ high and low bp without drug mana ihe na-ewute m na ọ na-abụ m gwọcha ndị mmadụ bp ha ejenye testimony n'ụlọ ụka agụụ ana-anyụ m ịkpakwụ abụ m onye ogologo anaghị m ezo ezo n'ahịa mgbe mbụ ka a na-asị Uwaezuoke ị jọkatakwa njọ gị na chi gị onye kwuo onye kịta aka na-agba abụrụ ya ofu aka oge m na-abata m gafetere ebe a ọ nwere onye nọ n'ime ebe a na-asị "Hey, Uwaezuoke bịakwuru ebe a mana nwoke a jọkara Uwaezuoke njọ ọ bụ na ụmụnna a ka m jọrọ njọ ahụ a na-ekwu okwu ya Ewe, kịta dị ewe enwe. Ị na-ama ekele Kịta dị ewe enwe. ndị asị ọ dị mma onye si na m jọrọ njọ ọ bụ na Obasanjo kwụrụ Taribo West akwụrụ Daddy Showkey akwụrụ Oshiomhole akwụrụ Osibanjo akwụrụ Ibu John Okafor akwụrụ Uwaezuoke akwụrụ mmadụ ịsaa na kwuonụ eziokwu kedu onye ka mma iru ee N'ezie ndị ji akọ mpe ọnwụ gị ebe ebe bụkwa ebe akwa na ebe ị nọ. onye bịara na kọntrị gụọ mmadụ ịsaa biko ee ahụrụ ahụrụ anyụrụ ebe a na-eje mposi a na-agụ ya ọnụ ee kpakpando ebe m bịara obodo Achịna a sị m na ọ ga-adịrị ndị famili niile mma n'aha Jizọs ndị niile bụ ndị bịara abịa siri mba bịa na-abụghị members of this family ọ ga-adịkwara ha mma n'aha Jizọs asị m Chineke onye pụrụ ime ihe niile onye ji igodo ọnwụ na ndụ ka o wepụ ọnwụ na this family mostili ọnwụ ike ka o wepụ ya ka ha wee tọọ atọ rie uru chere ha n'ihu rie uru ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha otu e kwuru ka ọ dị otu a n'aha Jizọs nwa na-ekwu okwu bụ kọmrade Nze Stephen Alajemba OON JP ochi na nwata chiri n'iru nna ya ọ dị na nwata ekwe efi ọnụ o ji efi eme ọgọ incumbent traditional prime minister his royal highness igwe doctor honorable engineer pastor his excellency ambassador igwe Uwaezuoke eze onye mee pibu nke izizi african college otu onye na-ekwugbu olu osisi ka nkwụ ọkwụrụ ọka fine man without pimple natara dike nwa nke m okpuru ọra dike erighị arịrị otigbu dimkpa mana nwaanyị na-etigbu a sị m na ọ ga-adịrị ụnụ mma n'aha jizọs tupu abụọ aga m ewere onyinye amara chineke nyere m n'efu wee na transfer ya to every family nọ ebe a tata chineke nyere m onyinye amara dị iche iche ofuke ka nka developụrụ wee ihe na-arachapịa m mana nke ọzọ dịka nwanne ya na-aghaghị inye ụnụ bụ na onye ọbụla bụ onye famili entire achịna kọmuniti onye ọbụla bụ onye achịna ma ndị bịara abịa nọ ebe a taa